Salam alaikum. N b'aw bɛɛ lajɛlen fo Idrissa Tangara de don inshallah il est déjà su kɔrɔbayala dɔɔni mais bon an bɛ video kɛ inshallah pour que ka se ka ɲɔgɔn bilasira Euh, an connectélen don an ka blog sanfɛ Idrissa Tangara nɛgɛnɔ ale ni entrepreneuriat ni entrepreneuriat ani an ka page youtube sanfɛ donc an bɛna nin to ka nin kɛnɛ fana sigi walasa ka se ka ɲɔgɔn bilasira bi débat bɛ boli fɛn min kan a bɛ kuma comment gagner le charisme ou le respect o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ an bɛ duniyatigɛ min kɔnɔ adamaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ fɛn dɔ la pour que i ka se ka i ka équilibre sociétal sɔrɔ o ye jumɛn ye ala ye anw da adamaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ considération de la n'u b'a fɔ a ma bonya ka i jɔyɔrɔ dɔn i ye ɔ o tɛ sɔrɔ ten gansan o fɛnw bɛ kalan de ou bien dɔw b'a sɔrɔ i ka du kɔnɔ i fa sira walima i ba sira barisabula bangebaaw dɔw bɛ yen olu ye réglo de ye ba walima fa walima kɔrɔ y'i lamɔ walima mɔgɔ min y'i lamɔ o tigi ye réglo de ye a tɛ sɔn manamana ko ma o de b'i ka duniyatigɛ bɛɛ déterminer a b'i ka duniyatigɛ déterminer n'i taara kalanyɔrɔ la a b'i ka duniyatigɛ déterminer n'i taara baarayɔrɔ la a b'i ka duniyatigɛ déterminer n'i ni mɔgɔw jɛla a b'i ka duniyatigɛ déterminer n'i bɔla hali muso nɔfɛ a sabula lamɔcogo de bɛ adamaden fɔ an bɛɛ lajɛlen b'an lamɔ mɔgɔ fɛn o fɛn n'i y'a ye cogo min na lamɔcogo min dil'a ma a b'o de fɔ on est l'image de l'éducation qu'on reçoit dans nos familles dans notre société dans notre environnement o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ an bɛ ka nin kuma min fɔ bi an bɛ ɲɔgɔn kalan an bɛ ɲɔgɔn kalan an bɛ ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn former don o don parce que duniyatigɛ kalan ye don o don tulo bɛ taa kalanyɔrɔ kura tulo bɛ mɛnni min kɛ fɛn kan a bɛ dege a la o de kama n'a ye jateminɛ kɛ seli ye jɔko duuru ye tile kɔnɔ mun na jɔko duuru in kelen kelen bɛɛ i bɛ ala tɔgɔ fɔ a b'a to i hakili bɛ to ala la sinon ni seli kɛla siɲɛ kelen dɔrɔn de ye dɔgɔkun kɔnɔ ni o siɲɛ kelen tɛmɛna hakili tɛ to a la dɔnniya fana bɛ ten jogo fana bɛ ten i bɛ jogo kalan don o don n'an ye jateminɛ kɛ anw bɛ lamɔ an bangebaaw bolo walima an lamɔbagaw bolo ka daminɛ an bominɛfini na fo ka na se an san wolonwula fɔlɔ ma lamɔ fɔlɔfɔlɔ o ye u b'i karama u b'i bonya i bɛ fɛn fɛn ɲini i b'a ɲini u fɛ i bangebaaw u b'a d'i ma o wagati kɔnɔ den bamuso de ye a ka ala ye i mana ko o ko k'a la diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛnɛma o a bɛ kalanso la o a bɛ fɛn o fɛn na a bɛ na a b'o de ɲininka a bamuso walima a lamɔbagamuso o de y'a ka ala ye o de y'a ka kira ye san fɔlɔ fo ka na se san wolonwula fɔlɔ ma donc o ko o waati kɔnɔna i bɛ continue ten filanan san wolonwula filanan n'o bɛ bɔ san wolonwula na ka taa bila san tan ni naani na i bɛ continue toujours bɛ continue toujours ka i bangebaaw ɲininka fɛn fɛn bɛ k'i la mais i bɛ to ka analyse kɛ kɛnɛma dɔɔni dɔɔni n'i nana to ten dɔɔni dɔɔni i ni mɔgɔ bɛ jɛ i ni jɛɲɔgɔn bɛ jɛ kuma dɔw la i bɛ kabakoya ko dɔw la o bɛɛ ye dɔnniya ɲini de den b'o de kɛ kosɛbɛ ka caya fo ka na se san wolonwula sabanan ma san wolonwula sabanan bɛ daminɛ da don min na i ni bangebaa de bɛ kɛlɛ ka caya san wolonwula filanan i bɛ gɛrɛ i fa la dɔɔni san wolonwula fɔlɔ i bɛ gɛrɛ i ba de la ka caya filanan i bɛ gɛrɛ i fa la dɔɔni dɔɔni ka daminɛ san wolonwula

Ba kɛ to dɔɔnin san wolonwula filanan i bɛ gɛrɛ fa la dɔɔnin walima i lamɔbaga cɛman san wolonwula sabanan i bɛ séparer ka bɔ ninnu bɛɛ la ka daminɛ san tan naani ka taa se san mugan ni kelen ma i bɛ séparer ka b'olu la i bɛ dɔnniya ɲini i yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ a dɔw la a ka ca a la fɛ san wolonwula filanan i ni bangebaaw bɛ ɲɔgɔn confronté kosɛbɛ parce que olu ye min f'i ye olu ye sariya dɔw yira i la u ka diɲɛlatigɛ faamu cogo karisa i man kan ka nin kɛ karisa i ka kan ka nin kɛ i ka kan ka bangebaaw fo i ka kan ka balima siraw bɔ i ka kan ka nin bɔ i man kan ka nin kɛ i man kan ka nin kɛ après i yɛrɛ ka volonté bɛ na i bɛna diɲɛ découvrir i ka san wolonwula filanan kɔnɔ o la i ni bangebaaw bɛ ɲɔgɔn confronté kosɛbɛ ba ka caya donc n'i n'olu ye ɲɔgɔn confronté ka caya kɛlɛw bɛ caya o wagati i b'a fɛ k'i ka liberté ta o ye ka daminɛ san tan ni naani fo ka na se san mugan ni kelen ma i bɛ kɛ ten donc o wagatiw kɔnɔ an bɛ éducation min sɔrɔ an ka wagati saba in kɔnɔ san wolonwula fɔlɔ filanan sabanan kɔnɔ i ma éducation min sɔrɔ o ye éducation fɔlɔ i bamuso filanan i bamuso ni fa sabanan i yɛrɛ ka duniyatigɛ i ye min dɔn olu saba de bɛ fara ɲɔgɔn o de bɛ adamaden former o de ye mɔgɔninfin yɛrɛ i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de b'i kɔndi o de b'a to i bɛ baara sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la i tɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la o b'a to i ka baara sɔrɔ cogo hali o bɛ dépend o la o bɛ dépend hali i ka kalan yɛrɛ kɛcogo la o bɛ dépend i ka bunahadamadenya hali courage yɛrɛ la ka baara ɲini o de kama an caman b'a fɔ ko denkɛ fɔlɔ caman cɛsirilen don paseke denkɛ fɔlɔ u bɛ fanba k'o de kan kosɛbɛ denkɛ filanan éducation bɛ nɔgɔya o bolo dɔɔni paseke mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ɲɛfɛ denkɛ laban kɔni lagare kɔni ayi ale kɔni caman bɛ yen porobilɛmu de b'a da la en fait parce que an ka adamadenya sigicogo de don k'an ka den an ka lamɔ cogo de don o bɛ dɔn cogo di olu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kalan u bɛ kalan ekɔlisow la o de kama tubabuduguw la jamana minnu kalan waralen don kosɛbɛ jamana minnu na kalan ka bon a la kosɛbɛ a kɛra tubabu kalan ye a kɛra morikalan ye i bɛ t'a sɔrɔ adamadenw caman bɛ yen ka kojugu kɛ ma caya n'o ye ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn fɛnw ni ɲɔgɔn ŋanamu ye paseke u bɛ dɔnniya kɛ kosɛbɛ u bɛ adamadenya kalan ka dɔnniya kɛ kosɛbɛ u bɛ sɔrɔ ka sariyaw ta sariya minnu bɛ sɛbɛn sɛbɛn minnu bɛ a dan sigi adamadenw na paseke n'an bɔla bangebaaw bolo san tan ni wolonwula fɔlɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bugɔ bilen mais sariya de b'i bugɔ n'i bɔla bangebaaw bolo sariya de b'i bugɔ bere min bɛ kɛ k'i bugɔ sariya de n'i ye dan sama n'i ye nin ta u bɛ muluta d'i ma i b'a sara n'i m'a sara u b'a ta ka bɔ i ka fɛn dɔ la diɲɛlatigɛ sigi sigilen de don o cogo la donc i bugɔli fɔlɔ ye bangebaaw de ye i bugɔli filanan ye sariya de ye o sariya tɛ ta ten fɔlɔ kunfɛ mɔgɔ kalanbali tɛ se ka sariya ta mɔgɔ kalannenw de b'a ta kodɔnnaw u bɛ jateminɛ de kɛ adamadenw na u bɛ ka ko min kɛ nin wagati in kɔnɔna na a man ɲi a ma n'an ma sariya ta a kama a bɛ se ka dankari adamadenw na paseke adamaden ka kegun kojugu a bɛ se ka kojugu kɛ k'i dogo kojugu in kɔfɛ ka tila k'a kɛ komi n'a fɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɔw bɛ se ka mɔgɔ faga ka n'u sigi ka baro kɛ nin ala de y'o dɔnniya di adamaden ma donc pour que ka se ka solution sɔrɔ o la sariyaw de bɛ ta minnu b'an bali o la donc pour que ka se ka charisme sɔrɔ an ka débat bɛ min kan ka se k'i bonya sigida la baara yɔrɔ la i ka furu kɔnɔ i ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dépend i ye min kalan walima min kalanna i kunna a fila de kalan sugu fila ye min kalanna i kunna n'i ka bangebaa dɔw sɔrɔ bangebaa dɔw tɛ don manamana ko la u da tɛ don mɔgɔ ka manamana baro la u tɛ nkalon tigɛ u tɛ nin kɛ u tɛ nin kɛ u tɛ nin kɛ a kɛr'i ba ye a kɛr'i fa ye i yɛrɛ i bɛ kalan o la u bɛ jogo don i la après i mana bɔ kɔfɛ i bɛna diɲɛlatigɛ dɔn i bɛna dɔn k'a fɔ a u ye ne kalan min na ja nin de kun kun nkalontigɛ man ɲi ŋanamuŋanamu man ɲi mɔgɔ dɔgɔya man ɲi donc i yɛrɛ bɛna faamu kɔfɛ i kɔrɔbalen mais dɔw b'a sɔrɔ u b'a fɔ charisme naturellement n'a ye jateminɛ kɛ an ka russie président ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kuma man ca vladimir poutine ale y'a ka charisme sɔrɔ a fa de la parce que son papa était rigoureux dans la famille rigoureux c'est à dire a tɛ don mɔgɔ ka manamana ko la donc n'a ye poutine lajɛ vladimir poutine lajɛ o de b'a ka charisme bonya donc hadamadenw tɛ dan sɔrɔ o mɔgɔ sugu de la a tɛ kuma ka caya n'a kumana siɲɛ kelen a bɛ kuma kuma minnu na donc o kumaw ye kuma kolomaw ye adamadenw tɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la n'i ka kuma cayala i bɛna dɔ fɔ i man kan ka min fɔ mɔgɔ bɛ don yɔrɔ sɔrɔ i la donc ça c'est le charisme c'est à dire o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ nanzarakan na n'i b'a fɛ i ka bonya anw caman bɛ yan n bɛ ka nin video in kɛ mun na caman bɛ yen u bɛna fɔ mais bi mun baro bɛ nin mun na bi baro bɛ nin kan mɔgɔ dɔw y'an wele yan telefɔni na erɔpu yan migrant malien africain guinéen ko ne ka patɔrɔn ye bere kɛ ka n bugɔ baara yɔrɔ la mɔgɔ dɔw wa bilayi n bɛ ka kuma summa bilayi k'a ka patɔrɔn bɛ k'a bugɔ baara yɔrɔ itali kɔnɔ yan a t'an dɔn dɛ komi anw ye bɛɛ kulo ye bɛɛ b'an wele bɛɛ b'a fɔ mais an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ pourquoi an bɛ nin débat nin kɛ pour que ka se k'aw bilasira parce que anw bɛ vie la vie min kɔnɔ vie c'est à 340 degrés on est confronté à beaucoup de pressions sociales pression de lavoro pression de lavoro mun na n'i bɛ baara yɔrɔ la patɔrɔn b'i traiter cogo min na baara yɔrɔ mɔgɔw b'i traiter cogo min na an kulɛri ye kulɛri wɛrɛ ye min ni an bɛ jamana minnu na olu kulɛri tɛ kelen donc automatiquement n'i nana o dugu la dɔrɔn u bɛ sin k'i dɔn ten u b'i ye donc i bɛ dɔn ka bɔ tɔw la mais ni français de nana yan ni dunan don u tɛ dɔn ka bɔ tɔw la donc naturellement hadamaden hakili bɛ fɛn min n'ale ka ko taabolo tɛ kelen a b'o de capter kosɛbɛ fɛn fɛn n'ale bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ to hakili la mais fɛn fɛn de bɛ ni différence b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de capter donc n'a y'o capter a bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ an bɛ se ka taa baara yɔrɔ la sa mɔgɔ fila farafin fila aw bɛ taa baara yɔrɔ aw bɛɛ ye dunan ye a bɛɛ nana a bɛɛ ye migrant ye papier kura b'aw bɛɛ bolo aw tɛ kan mɛn u bɛ dɔ bonya ka tɛmɛ dɔ kan mun b'o kɛ o ye aw jogo de ye aw b'aw yɛrɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bolo dɔ bɛ yen u b'o dɔgɔya patɔrɔn b'o dɔgɔya u b'o nɛni fo ka taa se u b'a bugɔ mais dɔ bɛ yen u t'o bugɔ u t'o dɔgɔya o ye charisme kɛ cogo de charisme kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ kɔ o bɛ dépend soit i bangebaaw y'i kalan ka jogo min don i la i yɛrɛ yɛrɛ comporter cogo min na walima i yɛrɛ kodɔn hali n'i ma lamara sɔrɔ kosɛbɛ ka ɲɛ mɛ i yɛrɛ kila ka jogo dɔw don i yɛrɛ la paseke a diyal'i ɲɛ i y'a dɔn mɔgɔ dɔ fɛ i yɛrɛ kalan na ka tila k'i yɛrɛ kɔnpɔrɔte ten adamadenw cɛ paseke adamadenw an bɛ munumunu ɲɔgɔn cɛ bi i bɛ baara yɔrɔ la i ni nin ye teri ye i ni nin ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yala yala ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na adamadenw bɛ a se ka an bɛ don ɲɔgɔn na o cogo de la dɔw bɛ yen n'aw donna ɲɔgɔn na ka ban u ja bɛ gɛlɛya i la u kun tɛ se ka ko min k'i la ka sɔrɔ u t'i dɔn u ma gɛrɛ i la u b'o ko k'i la donc pour que ka se ka e bonya k'e to bonya kɔnɔ o bɛɛ lawuli e kɛwale de la tadi e bɛn'a fɔ mɔgɔ tɔw t'i bonya mun na mɔgɔ tɔw tɛ kuwa tadi mɔgɔ tɔw tɛ e de don mun na an caman bɛ yan an b'a fɔ ko mun na ko farafinw an somɔgɔw an ka o de la n ko peresiyɔn min b'an kan an bɔra so de cɛ o cɛ nana yan an nana fɛn ɲini de la an bɔra so ka sɔrɔ fɛn tɛ so de kɔnɔ o de y'an se yan ni fɛn bɛ so kɔnɔ i tɛ na o ye kelen ye an ye bɔli min kɛ so an seli min kɛla yan nɔ sisan an nana fɛn de ɲini yan o kɔrɔ b'a jira de e ye du jigi de ye du jigi bɛ da e kan de dudenw jigi bɛ da e kan de balimaw bɛɛ jigi bɛ da e kan u bɛn'a fɔ an caman b'a fɔ yan nɔ mun na n ko an yɛrɛw de don i yɛrɛ b'i yɛrɛ kɔnpɔrite cogo min na i ka du kɔnɔ an'i ka famiw ma fami b'i minɛ ten i burannakaw b'i minɛ ten baara yɔrɔ mɔgɔw b'i minɛ ten i teriw b'i minɛ ten mun na n ko an yɛrɛw de don ne nana ka ban a bɛ se ka kɛ du de ye wari b'i la i yɛrɛ de ye kuraji ta k'i yɛrɛ nati wa mana kɛ cogo o cogo ko fɔlɔ mɔgɔ caman kun tɛ ne wele fɔlɔ k'o bɛ ne wele bi o bɛɛ bɛ depan i kɔnpɔriteman de la olu bɛ kunko f'i ye i t'a ɲɛnabɔ munna i bɛ kɛ jugu ye munna i tɛ kɛ jugu ye paseke a bɛ depan e ye sira min daminɛ n'u ye fɔlɔ k'u kun tɛ sɔn k'i ɲininka wari la munna u b'e ɲininka wari la ni wari t'e bolo an b'o dɔn fɔlɔ anw dunanw migiran e bɛ farafinna ko mɔgɔw kun tɛ sɔn k'i ɲininka wari la ko sisan k'olu bɛɛ b'i wele k'i ɲininka mɛ ni mɔgɔ y'i wele k'e ɲininka wari la k'a sɔrɔ e bɛ fantan la i b'a fɔ k'u yɛlɛl'i la o mɔgɔ t'o kɛ o e balimaw bɛ yen o b'a sɔrɔ o donni ma u ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma ala ye se nɔgɔya min ye du kɔnɔ kɔrɔmusow b'a la dɔgɔninw b'a la nin b'a la u ɲɛsinnen b'o o de ma u bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ paseke an bɛɛ ye fantan de ye dɔnku n'u ɲɛsinnen b'o ma sisan u bɛ dɛmɛ de ɲini o fɛ u bɛ dɛmɛ ɲini o fɛ n'e nana kɛ fɛn ye ubiyɛn e taara fɛn ɲini yɔrɔ la ubiyɛn mɔgɔ b'a dɔn k'e bɛ fɛn ɲini yɔrɔ la dɔnku u bɛ ɲɛsin e ma sisan caman bɛ ɲɛsin e ma voilà an ka problème ba caman bɛ bɔ yan donc an caman tɛ se k'o lien de régler ka ɲɛ an tɛ se ka contact établir an n'an somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an teriw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnniya t'an na parce que an ka kalan ma s'o ma an ka kodɔn ma s'o ma mɔgɔ m'an sigi k'o ɲɛfɔ an ye dunyatigɛ la an yɛrɛ fana ma maîtriser an ka adamadenya taabolo la donc e de ka kan ka contact établir donc c'est toi dɔnniya de bɛ e la ala y'o dɔnniya d'i ma ni karisa nana ni degun b'a kan i bɛ se k'a dɛmɛ wa ou bien ni degun b'a kan n'i tɛ se k'a dɛmɛ wa ou bien k'i kan ka karisa dɛmɛ wa ou bien i tɛ se ka karisa dɛmɛ wa o bɛ dépend e de la munna n k'o bɛ dépend e la parce que n y'a fɔ lamɔ dɔ bɛ yira an na i kɛra diinɛ o tɛ diinɛ ye chrétien o bɛ diinɛ na a fɔra nkalontigɛ man ɲi donc kuma dɔnnaw bamananw ko mɔgɔ tɛ dɔn dɔ laban i kana don a la

waa duuru duuru n'i y'a d'a ma siɲɛ fɔlɔ a bɛ k'a bolo koba ye siɲɛ filanan a bɛ k'a bolo koba ye siɲɛ sabanan a tɛ k'a bolo koba ye parce que fa bɛ deli waa duuru in na ka ban a bɛ dɔ wɛrɛ de ɲini tuguni e bolo plus o y'i fa ye o y'i ba ye o y'i kɔrɔ o y'i dɔgɔ ye o y'i balima siraw bɛɛ lajɛlen donc une fois que e ye lien établi n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni e ye wari ɲini karisa ne wele a cɛ ne ka nin kɔɲɔ nin bɛ yen nɔ comme ça a cɛ warinin dɔ b'e bolo e y'o minɛ k'i yɛrɛ jɛ o la k'o d'a ma karisa taa nin problème ɲɛnabɔ directement automatiquement a b'a dɔn k'a fɔ ni degun y'ale sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛsin e ma o ye an ka adamadenya sigi cogo don communautarisme de farafinna bɛ ten tubabula tɛ ten parce que balimaya jurujan ninnu tɛ yan mais anw bɛ ten donc e b'o lien de établir a ni ɲɔgɔn cɛ toi e de bɛ tilen ka tiɲɛ de fɔ a ye karisa ne nana n ma baara sɔrɔ fɔlɔ yan papiye ko bɛ yan i bɛ se ka san kelen kɛ yann'i ka papiye sɔrɔ n ma baara sɔrɔ hali ni n ye baara sɔrɔ n bɛ sara kalo de la c'est-à-dire ne ka kalo sara kalo kalo ne tɛ se k'a ta k'a di e ma sinon n laban bɛ tagama ka taa baara yɔrɔ la il faut être très clair avec lui très clair parce que anw bɛɛ bɛ ten de an bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn filɛ k'an lamɛn mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na mɔgɔ mɔgɔ bɛn'an lamɛn tiɲɛfɔla ko ka di bɛɛ ye mais wagati min na n'a bɛ ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ kan nka ni tiɲɛ in fɔla e yɛrɛ kan i ni bɛ tiɲɛ yɔrɔ o ye adamaden yɛrɛ kɛcogo di donc tiɲɛfɔla ka di bɛɛ ye ni i b'a fɛ ka kɛ ten i b'i tilen ka tiɲɛ fɔli kɛ n'a ka gɛlɛn mais i b'a dege dɔɔni dɔɔni ani fɔ mɔgɔ bɛ tagama karisa c'est vrai ne bɛ baara la bi mais nin de bɛ di ne ma hali n'i m'a da fɔ a ye mais nin kalo in ka gɛlɛn n ma nin kalo in na n ye karisa ta ɲɛnabɔ n tɛ se k'a di nin wagati in na n tɛ se ka layiru ta i ye k'a d'i ma fana a tigi b'a faamu a bɛ dimi a b'a fɔ i y'a jɛ mais a tɛ nin faga ko mun na k'i y'o kuma fɔ a ye don dɔ tuguni a bɛ tila ka na sigi a bɛ mɔgɔninfinya kɛ paseke a fana ye adamaden de ye a ma se k'a yɛrɛ ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ dɔnku e tɛ se k'ale ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ ala y'ale da ka kungo caya da la hamina ko b'a la i n'a fɔ hamina ko bɛ e la cogo min na de fait que ala m'ale yamaruya a ka se k'a yɛrɛ ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ e tɛna se k'ale ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ dɔnku n'i tɛ se k'a don a ko la depi a wagati bɛ tilen ka tiɲɛ nin fɔ a ɲɛna paseke n'i y'a aranze a bolo ale bɛ a bɛ k'a kɔnɔ ko ko kungo fɛn bɛ na ale da la hamina ko fɛn b'ale da la ko f'e k'o ɲɛnabɔ de n bɛ nin yɔrɔ la n bɛ n terikɛ dɔ ka kuma kɛ ka aw laadi a yɔrɔ la faut être très clair si tu es très clair avec les gens les gens vont t'aimer et puis u bɛ ils vont te mɔgɔw bɛ tugu i kɔ hali bɛ mɔgɔw bɛ sɔn i ye mɔgɔw bɛ da i da la kuma na n terikɛ dɔ bɛ yen a bamuso a yɛrɛ terikɛ bamuso n bɛ k'a fɔ yen n terikɛ ba yɛrɛ dɔ de don kosɛbɛ caman b'a dɔn a yɛrɛ terikɛ bamuso de ko a ma ko karisa i bɛ se k'an dɛmɛ n ka n den bila ka na tubabu la wa i b'a dɔn ne terikɛ ye mun kɛ ka musokɔrɔba jaabi a musokɔrɔba c'est-à-dire ale ye denkɛ terikɛ de ye musokɔrɔba ko a terikɛ ba o ko i bɛ se k'an dɛmɛ walasa i dɔgɔnin ka se ka na wa i dɔgɔnin ka se ka na a k'a ma ko karisa a k'o se tɛ ne ko n'a se bɛ ne ye ko n bɛ fɔlɔ ka n yɛrɛ dɔgɔnin de na tubabu la yanni n ka e dɔgɔ yanni n ka e den na tubabu la a musokɔrɔba kabakoya la a ko kabi ala k'ale da kabi a wolola hadamaden ma deli ka tiɲɛ fɔ a ɲɛ tan fɔlɔ a ko i a diyara n ye n b'i fo ko paseke i tilenna ka kuma de fɔ n ɲɛna donc voilà un peu il faut

automatiquement tu seras charismatique adamadenw bɛ a b'u ni tɔɔrɔ a tuma mais tagali ɲɛfɛ u b'a faamu u bɛ mɔgɔya kɛ n'i ye ni min ma mɔgɔya kɛ n'i ye c'est pas un problème duniɲatigɛ de don mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka mɔgɔya kɛ nin n'i y'i sigi kamalen kɔrɔ k'o fɔ mun na karisa tɛ n fɛ karisa tɛ n fɛ c'est qu'hali bi i ma ko dɔn de on n'a pas besoin ka k'i fɛ on n'a pas besoin on a besoin de ce que tu peux faire pour l'homme ka k'i fɛ o tɛ diyagoya ye diɲɛnatigɛ kɔnɔna na o tɛ diyagoya ye mɔgɔ n'i bɛ se ka vi ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a t'i fɛ o mais a t'i juguya fana c'est normal i n'a tigi bɛ bɛn i n'a fɔ i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɛn kare kɔnɔ cogo min na aw tɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn wa adamadenya taabolo don i ni fɛn donc o bɛ ka kɛ i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n'i tilen ka ordre établi ni somɔgɔw cɛ cogo min na n'i nana baara yɔrɔ la tubabu dugu la i bɛ ɔridu etabili n'i ka baara yɔrɔ mɔgɔ ninnu i ka patɔrɔn maligere ke ale bɛ k'i ta baara la hali ne yɛrɛ ne bɛ k'i ta baara la n'i tilen ka tiɲɛ fɔ ne ni patɔrɔn k'a b'i bila fɛn dɔ la ni min n'i tɛ bɛn ni patɔrɔn yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi i b'a yira a la no io non faccio questo oh perché io non faccio perché non devo fare i b'a kun de fɔ an ye nin de ka bɛnkan ka kɛ ka ban ka baara kɛ ka sɔrɔ i ka kan ka min kɛ tɛ dɛ a ye lamɛn aw kana taa aw ka baara tiɲɛ mais i kana don ko la ko min tɛ bɛn depuis a daminɛ mun na n b'o fɔ n ye ka da mun kan an bɛ jamana minnu na erɔpu kɔnɔ patɔrɔnba bɛ yen patɔrɔnba o bɛ yen et puis an bɛɛ ye baarakɛla ye baarakɛyɔrɔ in kɔnɔ ne y'i ta patɔrɔnba bɛ yen an b'a jateminɛ ko tubabuw don baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen don patɔrɔnba b'a fɔ karisa nin kɛ mɔgɔ tɔw b'u jateminɛ ne tola ka kulonkɛ tɛmɛ ni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɔw b'u profiter k'a fɔ karisa nin kɛ i fana b'a kɛ n'i y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ filanan i b'a kɛ siɲɛ sabanan i b'a kɛ don min na n'i banna a ma a bɛ kɛ gɛlɛya aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ale man kan k'i bila baara la a man kan k'i komande k'i bila baara la n'a man kan k'i bila a la depuis a daminɛtɔ i no fa fai è tuo lavoro n'i y'o fɔ adamaden fɛn fɛn n'a tɛ e ka patɔrɔn a b'a yɛrɛ minɛ et puis a t'i bila a la tugun n'a b'a bila a la don o don a b'i deli de a b'a fɔ scusa puoi fare questo mais n'i m'o ordre établir i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ ko karisa nin kɛ n'i banna ka kɛ a bɛ tila ka mankan kɛ n'a m'o kɛ a bɛ tila k'i ni patɔrɔn bila ɲɔgɔn na parce que tu t'es pas i m'i yɛrɛ bonya a bolo de i nana k'a fɔ ten ko non ko n'i m'a kɛ k'a bɛna kɛ sababu ko n ka baara bɛ tiɲɛ ne yanni ka nin baara in sɔrɔ yanni ka na Itali e ye baloko joli de kɛ e sara de wa n b'a fɔ patɔrɔn ba y'aw bila baara min na dɛ faut bien comprendre faut être bien intelligent ce que je dis baara yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a man kan k'i bila baara sugu dɔ la a y'a essayer k'a b'i don a la depuis a daminɛ faut dire niente io non fa

a b'i bonya automatiquement o ye baara yɔrɔ ye cogo min o ye i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ni denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais limite bɛ yen automatiquement mɔgɔw b'i bonya automatiquement tu deviens charismatique donc il faut savoir vivre il faut savoir vivre parce que anw bɛ nager ji de la anw bɛ ɲɔgɔn cɛ anw ye adamadenw de ye Bɛɛ b'a essayer ka balo balo balo balo i la donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut limiter limiter limiter limiter très clair très véridique avec les gens non faccio parce que n tɛ se k'a laban n tɛ don a la parce que n tɛ se k'a laban a karisa an ka wari bɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ ee non faccio hali somɔgɔw i tu ne le fais pas tu le fais pas il faut le faire comprendre parce que i b'a dɔn n'i donna a la don o don n'i y'a dabila o de la bamananw b'a fɔ ko ko un ko musokɔrɔba b'a dɔn a tɛ dɔn min laban k'a kan'a daminɛ parce que ko ban ka fisa ni janfa ye kuma in kɔrɔ don ban ka fisa janfa ye c'est-à-dire a fɔra k'e ka nin ko in kɛ bi e balimamuso dɔ y'a sigilen to mali la dɔrɔn a kɔntannen ba peut-être a cɛ yɛrɛ bɛ wari b'a kun a yɛrɛ bɛ débrouiller commerce la ko karisa ko an ka denkundi b'an bolo k'i tɛ i tɛ waa duuru bila ka na an ka bazɛn san i b'a fɔ non n tɛ waa duuru bila ka taa cɛ ko ka ca ne yɛrɛ bolo nin wagati in na a bɛ na e karisa e tɛ sɔn e n tɛ waa duuru bila ka taa c'est à dire i y'i ban a ma quoi o ka fisa i y'a daminɛ i y'a daminɛ et puis kɔfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila i b'a dɔn a tɛ laban ka tila k'a fɔ ko non k'i t'a kɛ i ye janfa nin kɛ i y'a janfa i m'a dege o la i y'a dege min na i bɛ continuer donc n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se ka laban i b'a daminɛ il faut le dire je ne peux pas le faire donc a bɛna dɔn k'a fɔ kungo minnu bɛ yen n'a ka kan k'i deli o la kungo minnu bɛ yen n'a man kan k'i deli o la ni kungo belebeleba bɛ yen ni bana bɛ yen ni ko dɔ bɛ yen dumuni tɛ se ka kɛ fɛn minnu ye ko gɛlɛnw ye et puis a b'i demander et puis i b'a kɛ ten parce que tu ne peux pas permettre que e b'i ka k'i vie vie construire ale fana bɛ ka baara kɛ k'a yɛrɛ ka vie construire c'est à dire ale b'a ta mara ka tila k'e ta ta tuguni ka tila k'a yɛrɛ ka vie construire n'a ye donc toi tu sors sans ça c'est pas balimaya o ye ka ɲɔgɔn dun de ye o ma fɔ yɔrɔ si a yira la k'a fɔ karisa i bɛ baara la i bɛ ka wari min sɔrɔ i kɛ k'i ka mago minnu bɛ yen n'olu ye mago kuntanninw y'olu ɲɛnabɔ i ka sigɛriti sɔngɔ i ka o de kama an dɔgɔnin minnu bɛ yen u b'a fɔ non telefɔni ipad san n ye ipad san n ye ipad e taa baara kɛ ka ipad san i yɛrɛ ye mais n'i b'a fɛ ka commerce de kɛ i b'a fɛ ka jago de kɛ i bɛ se ka ne wele yanni ka ne wele fana i yɛrɛ bɛ dɔw de kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ tu peux pas t'asseoir ne bɛ wuli ka courage ta ka n yɛrɛ battre comme un fou et puis toi tu vas exploiter ça ni n m'o kɛ i bɛ tila k'a fɔ ko non ne t'i fɛ n terikɛ ala kana to n ka k'i fɛ o ko la non je ne rentre pas dedans je ne rentre pas dedans tu fais i b'a yira k'a fɔ ne b'a fɛ ka dɔ de kɛ o la mɔgɔ b'i dɛmɛ mais n'i y'a yira k'a fɔ ne t'a fɛ ka dɔ kɛ mais n bɛ n sigi et puis profiter mɔgɔ b'a kɛ ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner i tɛ se ka laban parce que hali n'i y'a tigi ta ka n'a bila yan a bɛ tila k'a fɔ k'a jigi da i kan parce que i y'a kalan o de la i y'o de yira a la hali ni den de don o de kama anw fɛ yen farafinna n b'a différence yira aw la munna farafinna anw bɛ yen an b'a fɔ ko karisa ma n dɛmɛ karisa ma n dɛmɛ tubabu la o tɛ foyi parce que depuis yan tubabu b'a den hali ni wari b'a kun a b'a den kalan depuis a denmisɛnninma a ka wari ɲini cogo min na u bɛ u b'u ka kalan kɛ u bɛ baki sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa fo dugu wɛrɛ la u bɛ nɛgɛso boli u bɛ taa baara la ni nkalon de don aw bɛ tubabu la ko bɛ na u bɛ taa nɛgɛso boli u bɛ taa restaurant u bɛ baaradegeyaw kɛ u bɛ wari min sɔrɔ u b'a kɛ k'u ka ekɔli sara u b'a kɛ k'u ka so sara donc a b'a dɔn k'a fɔ k'a ye wari don fɛn min na k'a ka kan ka don a la a t'a kɛ kulonkɛ ko mais anw fɛ farafinna a b'a sigi so congé bɛ bila a tɛ foyi kɛ a bɛ sigi gɛrɛn na ne fa de bɛ yen fa bɛ wari bila ka taa d'a ma a t'a sɔrɔ cogo dɔn a b'a don manamana ko la parce que i ye den dege jɛgɛ min dunni la i m'a dege a minɛ cogo la n'i y'a dege a minɛ cogo la a b'a minɛ ka ɲɛ c'est-à-dire ni fɛn dɔ dila e ma a valeur ka dɔgɔ kojugu n'i yɛrɛ ye baara kɛ k'a sɔrɔ il faut faire choquer il faut faire réveiller les consciences il faut choquer il faut faire réveiller les consciences mɔgɔninfin i b'a choquer karisa ne tɛ nin kɛ ɲɛ ta a bitabali bɛ ban o ye ne kɔrɔkɛ de ye o ye ne dɔgɔnin ye e ye ne ba de ye e ye ne den ye e ye ne balima e ye burankɛ de oui il faut le faire comprendre mais ça ne veut pas dire i kana ban k'a dɛmɛ n'a bɛ degun kɔnɔ aa a bɛna taa kaso la o a kɔngɔ b'a la ou bien nin bana b'a la ko minnu ye sɛbɛko ye là il faut intervenir n'i y'o kɛ adamaden yɛrɛ n'i y'a dɛmɛ o la valeur ka bon a bolo ka tɛmɛ e ka don o don waa duuru di kan k'a fɔ karisa ne tɛ se ka nin k'i ye ka tiɲɛ fɔ a ye karisa bi ne tɛ se ka wari d'i ma i ka taa bazɛn san ne tɛ se ka wari d'i ma i ka taa iphone san parce que ne b'o wari min don iphone na ka di e ma ne yɛrɛ bɛ se ka iphone san k'a kɛ n yɛrɛ bolo ou bien n b'a fini don n yɛrɛ la ne bɛ se k'o kɛ i ye ne tɛ se k'o k'i ye mais n'i b'a fɛ ka baara de kɛ i b'a fɛ ka kalan de kɛ i b'a fɛ ka dɔnniya de kɛ i b'a fɛ ka formation de kɛ n bɛ se k'o wari ta i ye i b'i somɔgɔw dege o de la n'i den dege o la n'i muso dege o la n'i somɔgɔw dege o la u b'a dɔn ka kan k'u comporter n'i ye cogo min na u b'a dɔn k'i kan k'u comporter e de b'o établir parce que anw farafinw anw bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn jalaki de anw ɲini an bɛ k'a fɔ ko karisa de y'a kɛ karisa de kama karisa tɛ dɛ i yɛrɛ comporter cogo min na karisa y'i minɛ ten mɔgɔ si tɛ se ka e attaquer yan ne ye k'a fɔ munna farafin ma bonya diɲɛ yɔrɔ si Europe, Amérique truc. Parce que farafin, anw ka adamadenya taabolo la, anw bɛ lamɔ mɔgɔ bonya na ye bɛɛ ka kan k'i kɔrɔ bonya mɔgɔ min ka kɔrɔ n'i ye donc o système kelen anw bɛ na n'o ye dugu la o ta o dugu minnu taabolo t'o tubabu la ɲɛ kɔrɔ ni o tɛ bonya mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya ko parce que i ka kɔrɔ n'o ye olu ka société taabolo t'o ye olu ka société taabolo ye n'i yɛrɛ bonya mɔgɔ b'i bonya donc anw bɛ continuer n'o système de ye hali n'a nana tubabu duguw la anw b'o de ta ka u sɛgɛrɛ an b'an kan ka mɔgɔ min bonya donc a b'a profiter la italien b'a fɔ ko n'i y'a to mɔgɔ min k'a bolo ci i bobara kan n'i sɔnn'o ma siɲɛ fɔlɔ don dɔ fɛ a b'a bolo don i la

bonya pour que mɔgɔw k'i bonya diɲɛ kɔnɔ i ka baara yɔrɔ i somɔgɔw i burannakaw i muso i denw i furucɛ a bɛ dépend i yɛrɛ de la arrêtez d'accuser les autres ko ni ba yɛrɛ bila cogo min na bozo b'a mɔn ten a bamanankan nin filɛ nin n'i yɛrɛ comporter cogo min na hadamadenw b'i minɛ ten c'est-à-dire e bɛna fɔ karisa de ye juguya karisa de ye nin kɛ karisa tɛ bɛn karisa tɛ ne fɛ o karisa ye e ye cogo min na i minɛ ten donc n'a y'i minɛ ten a kana bali e la k'a fɔ k'a bɛ k'i traité cogo min na sinon mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bɛ na jama cɛra mɔgɔ bɛɛ b'u bonya mɔgɔ bɛɛ b'u bonya parce que u tɛ gulugulu ya u bɛ na dɔrɔn kuma min bɛ yen u b'a lamɛn ka ɲɛ n'u y'a faamu u bɛ kuma u b'u ka kuma fɔ dɔrɔn k'u da yen bɛɛ b'u bonya automatiquement mais mɔgɔ dɔw bɛ yen aw bɛ wuli ka bɔ jama na dɔrɔn o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a bonya yɛrɛ parce que a y'a yɛrɛ comporter cogo min na u bɛ jama na cogo min na u bɛ baarayɔrɔ la u bɛ somɔgɔw la u bɛ dɔgɔninw na u bɛ teriw cɛ u bɛ jɛɲɔgɔnw na o ko in bɛ kalan de o cogo bɛ dɔn n'o t'i la i bɛ jija k'o cogo dɔn donc il est temps que anw k'an yɛrɛ bonya il est temps que farafindenw k'u yɛrɛ bonya il est temps k'an ka ɲɔgɔn kalan an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn former an ka jogo don an yɛrɛ la i yɛrɛ tilen n'i yɛrɛ tilen ni minnu bɛ accepter o kan u bɛ mɔgɔ kɛ ni ni minnu tɛ accepter o kan u bɛ taga o kan'i faga o kan'i tɔɔrɔ i yɛrɛ tilen tiɲɛ fɔ hadamadenw ye walayi bilayi i bɛ sa dunya kɔnɔ han ni min tɛ fara i ka mɔgɔw kan o tɛ bɔ a la i kana mɔgɔ kalan ka mɔgɔw dɔgɔya n'i ye mɔgɔw kalan ka mɔgɔw dɔgɔya a bɛ kɛ problème ye n'u ye tilala u ye mɔgɔ minnu yɔrɔ la n'u y'o tilala olu dɔgɔyali la n'u ma mɔgɔ sɔrɔ u bɛ ɲɛsin e yɛrɛ de ma k'e dɔgɔya donc kana mɔgɔ bila o la mɔgɔ kalan u ka tilen u ka hadamadenya taabolo dɔn u ka hadamadenya sigicogo dɔn donc aw b'a jija ka comporter ka ɲɛ tubabudugu la ni fini b'i bolo c'est pas dit que ka taa gulɔki belebeleba ni vɛsiw ni n'o b'i la ni jogo ɲuman t'i la ni mɔgɔw y'i ye siɲɛ kelen dɔrɔn vɛsiw ni fɛn b'i la mais n'u n'i gɛrɛla ɲɔgɔn na n'u y'i kumacogo jateminɛ n'u ye ko kɛcogo jateminɛ u bɛ tigɛ i la hali ni miliyari b'i bolo so tɛ mɔgɔ bonya miliyari tɛ mɔgɔ bonya i bɛ yɔrɔ ko o t'a to mɔgɔw b'i bonya jogo min b'i la hali ni fini kolon de b'i la i cogo bɛ cogo min na n'i taara jɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'i bonya ten donc fini tɛ so tɛ mobili tɛ kalan tɛ kalan tɛ i ka kalan kɛ fo université mais i jogo ɲuman ma sɔrɔ e ye mɔgɔ banɛnikɛla ye nin de ye hadamaden si t'i bonya i ma kalan yɛrɛ mais n'i yɛrɛ bonya yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bonya ka tɛmɛ hali i ka baarayɔrɔ patɔrɔn kan baarakɛden tɔ bɛɛ b'i bonya ka tɛmɛ i ka patɔrɔn kan ka dépend i yɛrɛ de la donc an bɛ video nin bila yan min tun bɛ développer charisme de kan an k'a dɔn anw bɛ yan cogo min na anw bɛ pression de kɔnɔ baarayɔrɔ pression bɛ di cogo di Europe kɔnɔ bɛ se ka n yɛrɛ s'en sortir cogo di ani an somɔgɔw ka pression fana an b'o pression de kan baarayɔrɔ pression so kɔnɔna n tɛ baara la ani somɔgɔw fana ka pression donc il faut qu'on soit très fort dans la tête mental très très fort

i kana i yɛrɛ justifier yɛrɛ n y'a kɛ nin kama point barre u b'u ka ko kɛ continue n'i ka vie ye n'i bɛ kɛ fɛn i bɛ kɛ fɛn ka sɔrɔ o tɛ n'i tɛ kɛ fɛn i bɛ kɛ fɛn ka sɔrɔ o tɛ donc très clair très clair très clair a y'a kɛ très clair n'aw ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to italiyɛnw faransɛw ɛsipaɲɔliw u b'anw bonya mais u t'an bonya ka sɔrɔ an m'an yɛrɛ bonya munna n'an ye jamana ninnu lajɛ yan i b'a mɛn ko ee ko n'u ko nin jamana b'a ee cɛ nin mɔgɔ ninnu ee questo paesano no questo no parce que u y'u comporter cogo min na ko ko nin jamana mɔgɔ ee no questo quoi no questo sono i lavoratori u y'u yɛrɛ comporter cogo min na min d'olu la ten de jogo min d'olu la an ka société sigila cogo min kan ni jamanadenw bɛ mɔgɔ bonya ni tɛ mɔgɔ bonya ni baarakɛlaw ni tɛ sɔn baara ma aw ka culture de b'a kɛ aw bɛ lamɔ cogo min na ne ka cɛkɔrɔba ye lamɔ cogo min na e ka cɛkɔrɔba b'i lamɔ ten an bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ lamɔ cogo kelen de bɛ tourne tourne i t'a dɔn f'i ka bɔ aw ka dugu la ka na sigi ni yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a dɔn donc an bɛ video video bila tan inshallah ala k'an bɛn ni wɛrɛ salamu aleykum